Cad chuige nach mbeadh fearg orainn? Amharc ar an scrios seo. Buantonn? Níl rud ar bith buan fúithi. Tá sí níos measa ná dris, is níos deilgní ná choróin Chríost. Cad é seo? Sméar dhubh? Ní thig le Bláth rud ar bith a dhéanamh fúithi. Tuigim sin. Dúirt sí liom, bhí muid sa salon fós. Ní raibh fhios agam gurab é sin an lá deiridh. Dúirt sí liom gur chóir domh buantonn a fháil mar go raibh gach seans ann go mbeadh uirthi an salon a dhruidim. Agus seo anois mé, folt orm amhail is dá mbeinn I ndiaidh seachtain a chaitheamh ar bord loinge, mo lámha greamaithe leis an deic agus spéirling ag casadh an long suas síos síos suas mar a bheadh báidín i bhfolcadán linbh agus é á thumadh. Is fada ó bhí muid ar long den chineál sin. Bhí rudaí ciúin ag seoladh ó Phort Said, fríd an Chanáil Suez agus An Mhuir Rua agus gur chas muid thar Mhurascaill Aden agus amach linn san Fharraige Mhór. A leithéid de ghaineamh ní fhaca mé riamh ar an turas soir go dtí Ceylon. Dúirt Harold go mbeadh pálás againn sa Ceylon, 's go mbeadh mo dhóthain tae agam, an tae is fearr ar domhan, a dúirt sé. Sea, bhí stoirm ann. Is minic stoirm sa Mhuir Arabach. Níor dhúirt Harold rud ar bith ar an dturas siar. Ar an mbealach abhaile, bhí mise ar an deic. Ag búirthigh an tairbh ar an stoirm. Bhí seisean in a chónra sa chuisneoir an-fhuar faoi bhun na deice. Tugann Bláth ar mo ghriogaire. Bean an Mhinistir a bhfuil tú ag freastal uirthi, an sean-Mhinistir. an Dr. Marshall Hamilton, fear umhal. A mhalairt de chás leis an sotaire atá againn faoi láthair. Maith domh é sin, níor chóir domh a leithéid a rá ach chuir sé scairt orm ar maidin, an tOirmhinneach Craig. Tá glór aige atá níos géire ná cailc ag sní thar chlár dubh. Ó, Edith, tá tú ann! ar seisean. Cinnte tá mé ann. Cá háit eile a mbeinn. Tá mé i ngéibheann. Ní thig liom dul chuig an gruagaire fiú. Bí cinnte nach mbeidh mé ag freastal ar an Eaglais go dtí go ndéana duine eicínt an óráid seo a cheansú. D'iarr an tOirmhinneach orm an raibh masc agam. Dúirt sé go thig leis an Eaglais ceann a ordú. Dhiúltaigh mé é. Dúirt mé nár chaith mise masc riamh agus níl mé ag dul tosacht anois. Bhí daoine den bharúil nuair a bhí mé i lár scannail le mo chomharsa, Jack ab ainm dó, pósta le Gladys, bhí muid uilig san eaglais céanna, dúirt daoine gur chóir dom m'aghaidh a chlúdach le náire. Ach ní dhearna mé sin. D'fhreastal mé ar sheirbhísí na hEaglaise gan aon chúthail orm. Cad chuige a mbeadh náire orm. Tá mé sa Teach seo ó phós mé. I m'aonar seal anois, mar a deireann an t-amhrán. Ná bí amhrasach, níl mé dhá cheol. I ndáiríre, ní raibh seans againn socrú síos anseo i gceart sular imigh muid, toisc post úr a bheith faighte ag Harold in ionad tógála long sa Ceylon. Bhí sé mar a bheadh gasúr le bréagán ag labhairt faoi, Éist, Edith, thig liom mo cheird a fheabhsú! Innealtóir ab ea é. Innealtóir mara. Dúirt Harland and Wolff dó gur thig leis a phost a fháil ar ais nuair a tiocfaidh sé abhaile. Ní raibh post a dhíth air nuair a tháinig sé abhaile i gcónra. Chuir sé an teach seo ar cíos agus a bhí muid sa Ceylon. Chuaigh Harold i mbannaí leis na tionóntaí ag críoch an chonartha ann. Bhí muid ar tí teacht abhaile, dornán breá airgid tuillte aige. Anois, a Edith, a chroí, tá cúisín breá againn le clann a choinneáil socair. Bhuel. Bhí bua na lámh ag Harold. San áiléar, sa gharraí, sa chistin, sa seomra leaba, bí cinnte de go cuimhin liom sin! Chomh luath is a thuirling muid sa teach seo bhí tionscnamh ar bun aige laistigh is lasmuigh. Chuir sé urlár san áiléar. Tháinig beirt leaids abhaile leis ón longchlós agus rinne sé athdhearadh ar an gharraí cúil. Thóg sé bothán agus chuir sé geata san fhál le go mbeadh muid ag bualadh isteach le na comharsana. Agus chuir sé sceach deoraí Dé ann. Sceach atá in a leis na cianta. Tagann buíon ón Ionad Garraíodóireachta achan mhí agus ceansaíonn siad an sceach is na teorainneacha le bearrthóirí fáil agus speal leictreach. Gladys a mhol go dtiocfadh Jack isteach le garraíodóireacht a dhéanamh domh nuair ba bhaintreach óg aonarach mé. Bhí muid cairdiúil ag an am, mise agus Gladys. Ní raibh sí cairdiúil liom i ndiaidh theacht ormsa agus Jack sa bhothán garraí. Bhí an bhothán compordach agus fairsing a dhóthain do chúrsaí seachas garraíodóireacht. Is cuimhin liom an ghnúis a bhí ar Gladys nuair a d'oscail sí doras na botha. Bhí Jack ar a dhroim agus bhí mise ag dul suas dó, m'aghaidh díreach os comhair Gladys. Léim Jack suas. Achan osna á ligint as, shnigh sé thar Gladys mar a shnífeadh eascann thar cis eascann ag éalú. Bhí lá deiridh dóigh aige gan dabht. Bhuel, rinne mise Mo bhrístín a réiteach is mo ghúna samhraidh a athchóiriú thar mo cheathrú. Sméid mé ar Gladys, cad é eile arbh fhéidir liom a dhéanamh? agus lean mé é. Amach as an bhothán mar a raibh radharc agam ar theitheadh Jack is a bhearrthóirí fáil. D'fhág sé an speal leictreach ina dhiaidh. Na cuimhneacháin ar an samhradh brothallach sin, tá siad agam go fóill. Ní raibh aon mheán sóisialta na laethanta sin ach scaip an nuacht chomh gasta le tine aitinn i measc phobal Eaglaise s'againne. Thosaigh sé mar scéal agus d'aibigh sé mar scannal. Tháinig bean an mhinistir chugam agus dúirt sí go raibh Jack i ndiaidh bualadh leis an Dr Hamilton le himpí ar Dhia maithiúnas a thabhairt dó. Mhol sí domhsa déanamh amhlaidh. Bhí masc uirthi nuair a tháinig sí chugam. Ní masc a cheannófa i siopa, ach masc a d'fhás léithi ag fás aníos, an cineál de mhasc a chaitheann achan duine, agus an ceann seo, masc a cheil a barúil pearsanta le ligint. ar an domhan go raibh truagh aici domh agus go raibh sí réidh le cabhrú liom anois. Stán mé uirthi agus ar a masc. Sin foinse mo chuid feirge, táim cinnte de, ach ba as pian seachas fearg a dtáinig mo fhreagra. Dúirt mé léi go n-iarrfainn maithiúnas ar Dhia. Nuair a d'iarrfadh seisean maithiúnas ormsa as an timpist a tharla do Harold. Don scrios a rinne sé dár saol le chéile. Cá raibh sé nuair a bhí Harold ag obair leis ar Ché Benderaiki? Cá raibh sé nuair a theith an ding ón bhád ar a raibh sé ag obair, cá raibh sé nuair a réab an bád leis le sonc a thabhairt do Harold, mo ghrá geal, a d'fhág gan aithne gan urlabhra é is a chaith san uisce é áit ar bádh é? Thit a masc uaithi láithreach. Bhí sí nocht. Ní dheachaigh mé chuig an mhinistir. D'fhreastal mé ar an eaglais ceart go leor. Mo cheann in airde agam. Masc ar bith orm. Seo mise, a dúirt m'aghaidh leis an phobal. Seo Edith. í anseo go fóill. Go buan. D'imigh Jack agus Gladys go dtí an taobh eile den chathair go luath i ndiaidh an tsamhraidh sin. Ní raibh mé i ngrá le Jack, ná eisean liomsa. Éist, an tsamhradh a bhí ann, is an nádúr ag borradh thart orainn, a Dhia, an brothall. Cheannaigh forbróir é Jack, agus rinne sé ceithre árasán bijou as. Bijou. Bídeach. Tá geafta Harold ann go fóill, cé go bhfuil an deora Dé á chlúdach. Humph. Tá na laindéir dhearga ag teacht anois, is beidh an sceach ag bláthú go tiugh sar i bhfad. Níl aon deora á sileadh ag Dia. Tá siad uilig ar an sceach. Dealraíonn sé nach mbeadh faill agam freastal ar salón Bhláth go dtí an uair. Cén sórt folt a bheadh agam faoin am sin? Beidh sé ann. Nó prionta síos aici. Beidh mise ann fosta. Sin an t-aon rud a bhfuil mé ag dúil leis i ndiaidh an ama damanta seo. Lámha cineálta Bhláth. Ag sní fríd mo ghruaig. Jean. Fanfaidh mé go dtí an uair nuair atá na deora tite ar an fhéar. Rachaidh mé isteach sa bhothán garraí. Béarfaidh mé ar speal leictreach Jack. Agus cuirfidh mé smacht ar an sceach. Ná bí amhrasach. Ní chuirfidh mé le mo buantonn é.